agus chniotáil sí a lán dó. Bhí stíl ag Otto. Faraor, ba léir nach raibh tuairim ag Mamó faoi chúrsaí stíle. Dúirt Daidí le hOtto go raibh na geansaithe déanta le grá ag Mamó. Ach le fírinne, thuig Otto go raibh siad déanta le holann uafásach scríobach scrábach! Geansaithe, geansaithe, geansaithe, arsa Otto leis féin. Caithfidh mé stop a chur le Mamó agus an clic clac Clic Clac de chniotáil sin a bhíonn ar siúl aici gan stad. 'A Mhamó, arsa Otto go diongbháilte. 'Tá ábhar tábhachtach le plé agam leat. 'A Otto a stóirín, arsa Mamó go binn. 'Nach tusa atá cineálta agus glao a chur ar do shean-Mhamó? Nuair a chuala Otto glór grámhar Mhamó ní fhéadfadh sé bheith dian uirthi. Ah, tá mé ag glaoch toisc, ehm, go bhfuil mé chun teacht ar chuairt agat, a Mhamó, ar sé. Anois díreach. Nuair a fheicfidh sí an geansaí neamhfhaiseanta seo orm, tuigfidh Mamó láithreach nach dtagann sé le mo stíl phearsanta, arsa Otto. Ansin stopfaidh sí den chniotáil. Bhí turas fada roimhe go teach Mhamó. Tá súil agam nach bhfeicfidh aon duine mé agus an rud seo orm, ar sé leis féin. Bhí Mamó ar bís go raibh Otto ag teacht ar cuairt. Is lá fuar é, ar sí léi féin. Tá súil agam go mbeidh sé teolaí go leor ar an turas. Lá an-fhuar a bhí ann. Shiúil Otto ar feadh píosa fada. Tar éis tamaill, ghlac sé sos. Níl an geansaí chomh huafása sin ar fad, ar sé leis féin. Rinne Mamó go speisialta domhsa é. Geansaí deas teolaí do mo stóirín, Otto, a deir sí an t-am go léir. Bíonn sí i gcónaí ag smaoineamh orm. Táim cinnte go bhfuil sí ag smaoineamh orm anois díreach fiú. B'fhearr dom brostú. Thosaigh sé ag siúl arís. Bhí Mamó ag éirí buartha. Ní raibh Otto tagtha fós agus bhí sneachta ann anois. Bhí sé ag plúchadh sneachta agus bhí Otto préachta leis an bhfuacht. Ó gheansaí álainn teolaí! a bhéic sé. Níl fágtha ach snáth! Cad é a tharla dó? Lean sé an snáth, siar an bóthar arís, shiúil sé agus shiúil sé. Ansin stop sé. D'éist sé. Chuala sé fuaim. Fuaim a bhí cloiste cheana aige. Clic clac, clic clac, clic clac. Mamó? Otto a stóirín, arsa Mamó. Nach mé atá sásta tú a fheiceáil? Ó a Mhamó tá fíorbhrón orm, arsa Otto. Mhill mé an geansaí álainn teolaí a rinne tú domh. Is cuma faoi sin, arsa Mamó. Nuair a tháinig mé do do lorg, chonaic mé snáth álainn olla sa sneachta agus, agus ch, ch, chniotáil tú g, g, g, geansaí nua domh? Muise, níor chniotáil. Á, tá sé ag cur sneachta, a Mhamó. Tá fhios agam, a stóirín. Sin an fáth gur. Chniotáil mé cóta duit agus hata agus scairf agus miotóga. Bhí an cóta go hiomlán neamhfhaiseanta. Ní raibh stíl dá laghad ag baint leis an hata. Bhí an scairf gránna amach is amach agus maidir leis na miotóga. Mar sin féin, thuig Otto rud éigin nua anois faoi na héadaí a bhí déanta ag Mamó dó, le holann uafásach scríobach scrábach. Le fírinne, bhí siad déanta le grá, agus bhí an grá i gcónaí i bhfaisean.